Ọ dịghị onye dị ka Chukwu, ịma o ji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dị ka ya he, asị m o ji eluigwe jiri ụwa. Ọ dịghị onye yiri ya he, ịma na o ji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dị ka ya, ọ sị na ya ji eluigwe jiri ụwa he. Ọ dịghị onye dị ka ya. Ọ sị na ike niile nọ ya n'aka he. Ọ dịghị chi dị ka ya. Ị ma na o ji eluigwe jiri ụwa. Ọdụm ebo Juda ka ọ bụ he. Ọchịagha ụmụ Izrel. Ọ dịghị onye dị ka ya he. Odogwu n'agha Jizọs. Ọ dịghị onye yiri ya he. O ji eluigwe jiri ụwa he. ma ọ dịghị onye dị ka ya ịma na ọ bụ ya bụ agụ na-eche mba ịma na ọ bụ ya bụ lion of juda ịma na ọ bụ ya jehova israel ọ dịghị onye dị ka ya e o ji he eluigwe jiri ụwa e ọ dịghị onye yiri ya e o ji he eluigwe jiri ụwa e ọ dịghị onye ọ sị gị tuwo ya the god of abraham isaac and jacob ọ dịghị onye dị ka ya e

ọ dịghị onye dị ka ya ọ sị na ike niile nọ ya n'aka he ịma na ọ pụrụ ime ife niile ọ bụ ya bụ chukwu okike abịama ọ pụrụ ime ihe niile sọ ya bụkwa jehova israel ọ bụ ya bụ jehova biafara ọ bụ ya bụ chi kere ụmụ igbo ọ dịghị onye dị ka ya o ji eluigwe jiri ụwa he

Team Media of Biafrans, Biafra Team Media, the warriors, wherever you are, may the Lord continue to guide and protect as you all are preaching the gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel of Jehovah, the gospel of Chukwu Okike Abịama pụrụ ime ihe niile, onye ike niile nọ n'aka Jehova Israel, Jehova Biafra. The gospel of the Biafra that is here and is here is here forever. Biafra is free. Hey! Jehova nara ekele. Onye ike niile dị n'aka ya. May the Lord continue to guide us.

Jehovah Israel, the mighty Messiah, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. O ji ọkụ eri aja nke David. Onye pụrụ ime ihe niile ka ọ bụ. O kewara osimiri uhie. Oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu. Ugwu a na-arị atụ egwu. Ọ tọrọ ihe a mara akpụ n'ike. Aka na-agbaji igwe. Chi ya nke pụrụ ime ihe niile. Papa nara ekele. Yes, I bring this message to you all. For those who are chasing Mazi Simon Ekparand, Ifeanyi Ejiofor, you lied o. Ifeanyi Ejiofor, you lied against Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu did not tell you anything Chiko ka m were ụka Igbo na-ekwu ka ị na-aghọta aghọta. O nwekwa ihe ọ wụla ọ sị ọ sịkwa gị jide Simon Ekpa, Ifeanyị Ejiofor and Hope Uzodimma gara ga ga edisivuo ndị ọha na eze. Ha gara ghọgbuo ndị ọha na eze, ndị ọha na eze mụ- mụ- kpọ- kpọ- kpọrọ n'otu soro ha na-aga. Ha agaruo ebe ahụ. Mgbe ha ji garuo ebe ahụ, ihe ha gwaziri ndị ọha na eze abụzi ihe ha kwuru. Otu a ka Jehova na-ekwu, Mighty Redeemer, onye ike niile nọ n'aka ya, Chukwu Okike Abịama pụrụ ime ihe niile, Chi na-agba ama agba ihe kpatara ya, Jehova ọ bụrụ n'aka gị ka anyị nọ. Papa chebenụ ndị gị. ha garuo ebe ahụ ha bu ụzọ disivuo ndị ọhaneze sị ndị ọhaneze na ha na-aga ịgbapụta maazị Nnamdi Kanu na ha na-aga ikwu okwu otu e si erelizi maazị Nnamdi Kanu ma mgbe ha garuru ebe ahụ ha echenji ihe ọzọ ma ha na Hope Uzodimma ha na Ifeanyi Ejiofor ha aplanna ihe ọzọ ha ga-ekwu ha garuo ebe ahụ kwuwa eziokwu sị na ọ ga-awụzi ijide maazị Simon Ekpa ha gasị gazie this 500,000 bounty ha ji ejide ya ma onye nwe anyị na-ekwu na-ekwusi ike sị eziokwu eziokwu ya na-agwa ha So na ha nwechara ego ha otu a nke ha ji ejide onye na-eme ka ụwa dị mma, onye na-eme ka obodo dị mma, onye na-ekwu okwu otu a ga-esi mee ka Biafra dị mma. Ọ ha ahụghị na Biafra abịago, na ihe a na-eche bụ ka e mee announce Biafra as its own country. Ogbugbu mmadụ a ha na-egbu ebe niile egbutabeghị ha. Ọ bụ gịnị mere ha ji ezuzu nzuzu a ha na-ezuzu? Ifeanyi Ejiofor you will confess. Ị ga-ekwu eziokwu. Ị ga-ekwu eziokwu. Jehova nke usuu niile nke ndị agha Chukwu Okike Abịama ọ sị na ị ga-ekwu eziokwu. Ị ga-ekwu eziokwu ị ga you will confess Ifeanyi Ejiofor begin to confess begin to confess no wasting time. Begin to confess ihe i me. This $500,000 so unu nwechara ego ha otu a lekwa otu ụzọ dị. Onye nwe anyị sị unu na-ediga ndị ọzọ ka ha baa plane gawa obodo ndị ọzọ gaga ịnwụtara unu Simon Ekpa ma ụzọ unu enweghị otu ọ dị. Ụzọ adịghị n'ala Biafra ị hụkwara otu ụzọ dị. hụkwara otu ebe niile dị ka ebe ruru unyi na-asọ oyi ka ebe a na-ekpofu ahịhịa unu hụkwara otu ebe niile dị unu hụkwara otu ebe niile ihere ọ na-emekwa unu unu na onye nwe anyị sị na ya akansọgo ya there is no need talking too much onye nwe anyị sị na ya akansọla that 500,000 dollars bounty unu plesiri n'ebe maazị Simon Ekpa ọ sị na ya akansọla ya in the mighty name of Jesus and whoever that have collected money maka unu ji ree Nnamdi Kanu maka unu ji na-aga ijide Simon Ekpa onye ọbụla ji ya ya ga-eweghachi ya back right now because Chukwu Okike Abịama amalitela ebe ọwụla unu nọ unu ga-agbọ ya unu ga-agbọ ya na unu riri unu ga-confess ka unu zukọtara ma ndị ke rere Nnamdi Kanu ma ndị ke mere ihe ha mere in the mighty name of Jesus ebe ọwụla unu nọ ka Jehova na-ekwu ka jehova na-asị ọ sị ịhụ na ego ahụ unu agaghị eri ya o, na unu nke e nyere ego ahụ unu agaghị eri ya o. ebe ọ bụla unu nọ ekwere unu nkwa ahụ unu agaghị eri ya as far as this god is concerned gbasara otu ala biafra lekwa ala biafra ebe niile na-eyi oyi

Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke sị ya akagbuola ya. Onye ọbụla nọ nga ọ nọ, a gara dị ịga ijide Simon Ekpa, ma ndị ke riri ke Ma- Maazị Nnamdi Kanu, ma ndị ke riri ha. Ebe ọbụla unu nọ, ka a na-asị unu. Unu weghachita, unu weghachita whatever unu ji, whatever ha dịịrị unu. Jehova nke usuu niile nke ndị agha kansụwo ya. Ọ kansụọla ya, ọ kansụọla ya for over three days, past days now. Ọ kansụrụ ozi a. Ọ kansụrụ ozi a, ozi a unu na-aga. Ozi ahụ unu na-aga ịga ijide maazị na ọ, Simon Ekpa. Jehova kansụwo ya. Ọ kansụwo ya ndị ihere na-anaghị eme. Unu na-aga ijide nwanne unu onye na-eme otu a ga-esi mee ka obodo dị mma. Ihere a na-eme unu, unu anọọla na slavery for how many years? Ihere onwe unu ọ na-emekwa unu? Ihere onwe unu ọ na-emekwa unu? Due to ege ntị, ọkwa ihe dọsara unu otu a. Sinụ na arụrụala wezuga onwe unu. Sinụ na ihe ọjọọ wezuga onwe unu. Sinụ na evil wezuga onwe unu. Unu achụgharịzila ndị mmadụ ịchọ otu unu si egbufu ha. Unu achụgharịzila ndị mmadụ ma ndị ke garanụ si na o- onye onye president ha kpọrọ ndị ndị army Nigeria ịga dowa n'ala Biafra. Unu kwakọta ngwongwo unu ọsịsọ ọsịsọ. Kparanụ ngwongwo unu with immediate effect. Sinụ n'ala Biafra pụọ ọsịsọ ọsịsọ, ka Chukwu Okike Abịama nke usuu niile nke ndị agha na-ekwu, na unu kwara ngwongwo unu si n'ala Biafra pụọ, ka unu ha gara ịbasị Biafra ọgụ, ka unu ha gara ịbasị Biafra ọgụ. Ah, Jesus Christ of Nazareth, the God of our ancestors.

Jehovah Israel, Jehovah Israel, Jehovah Israel, Jehovah Israel, mighty Redeemer, ọchịagha nke ụwa niile. Ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya o, ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya, ike e ji emeri ndị iro n'agha, ike dị n'ọbara Kraịst, ike e ji emeri ekwensu n'agha,

Yes, dị ka Jehova kansụrụ ya n'elu ụwa taa, ka a na-akansụ ya ma n'eluigwe. Anywhere unu plesiri ego again ijidere unu anybody, Chineke nna akpọọ unu ọkụ kpọgbuo unu akpọgbuo ndị arụrụ ala ndị arụrụ ala ndị arụrụ ala unu na-etinye ego ka e were jidere unu nwanne unu nwoke Ma unu echefuo na Biafra is here. Unu eche, ọ ka na-eme unu anya ya anyịnya, ọ ka na-eme unu ọ wụ ya ka ọ wụ ya. Biafra is free forever. That is the sentence, the handwriting written on the wall. Biafra is free forever, whether you like it or not.

ndosa unu na-edosa ya enweghị isi ndị ọkaikpe unu sị ọ wụ unu wụ ndị ọkaikpe unu akacha ikpe kacha kacha ihe niile unu ewere Nnamdi Kanu dosa illegally illegal detention arụrụ ala ka ọ wụ mpụ na arụrụ ala mpụ unu nwechara ego ha otu a unu ji eplesi bounty n'ebe sọsọ unu nwechara ego dị otu a ndị mmadụ anọrọ n'ụlọ na-atagbu onwe ha n'ahụhụ ụzọ adịghị gwongworo buru ngwa ahịa ya adakpuo n'ime mmiri nke buru ya adakpuo n'ime mmiri nke buru ya adakpuo n'ime mmiri because no road erosion everywhere ma unu ga-ịba plen ndị ọzọ ṅụrịrị baa plen ndị ọzọ na-agbaji unu ji ijide Saịmọn Chineke nna aghaghị izute unu ebe ọbụla unu nọ na-arụ arụrụ ala Ifeanyị Ejiofor ma ị chọrọ ya ma ị chọhụ ya ị ma sị ị tụrụ ashị enweghị mgbe Nnamdị Kanụ sị gị gaa ga ejidere ya Simon Ekpa Total lie. Ị tụrụ asị ma i kwere ma i kwehụ Jehova sị na ị ga-asarịrị, ị ga-akọnfesịrịrị ihe i mere. Ọ masị gị kwere, ọ masị gị hapụ, ị ga-akọnfes ihe i mere. Onye arụrụ ala onye arụrụ ala kwesịrị iprotekti nwanne ya nwanne ya aka ya dị ọcha na-enweghị ihe o mere enweghị ihe Nnamdị Kanụ mere ihe i mere wụ gaa rie ngarị

Chineke aghaghị ime unu expose ndị arụrụ ala ndị arụrụ ala aka nshi unu abala unu ọnụ ka unu mara amara ndị nshi niile unu wepụ aka enwe n'ofe before ya aghọọ aka mmadụ n'ihi na Jehova ọ bịago with immediate alacrity Jehova nọ ọ nọ ground ọ nọ ground already ọ nọ ground already